alright magaye nkhani iyi inachitika pakanthawi koma ineyo sindimayiwala iyayi dan lu ankafuna kutulutsa nyimbo ina yake yotchedwa take my body anthu ambiri amayidziwa ndi dzina loti ndi, ndi nyere kwa amene sanayimvere imamveka ngati choncho alright Nyimboyi isanatuluke n'komwe, anangotulutsa ka snippet kenakake kamene inautsa moto pa Malawi. Anthu anatukwana, anthu anayankhula. Nde a Censorship Board, imene ili bungwe ku Malawiko lodabwitsa ndithu la censorship, kaya pa Chichewa tinganene kuti chani, bungwe lophimba maso anthu, ananena kuti a censorship board we have reached out kwa Dan Lu nde quote yake kuti it is a song uh, quote iyi kuchokera kwa ndani deputy director of arts responsible for censorship anganire nthakoma imagine munthu being responsible for censorship in the arts ndiye uzipanga chani in fact ndiye kuti daily amangokhala kuti akuyang'ana ndi chani chimene ndingapange censor chifukwa choti akapanda kupanga censor kanthu ndiye kuti chani ntchito palibe ntchito palibe a director of arts responsible for censorship ananena kuti it is a song that the malawian public is very uncomfortable with

chikhalidwe chathu our culture that's number one munthu akangopanga quote ichichi kuti chikhalidwe chathu amalawi number one chi- chi- kodi malawian culture ndi chani hmm? anthu ambiri amanena kuti malawian culture amatanthauza culture yawo hmm? kodi malawian culture amayidziwa amene ku malawi ko when we say malawian culture what is it what is it ndipo ndi culture ya ndani mukapita kwa asena anthu amakonda kutukwana kumene koko there are people who are very liberal and sex is at the center ku malawiko chigololo chili at the heart of malawian culture nde kodi a censorship boardwa akunena kuti nyimboyo ikudana ndi chikhalidwe cha ku malawi akuthandauza chani akuthandauza chikhalidwe chiti cha ccap cha katolika kapena Dziko la Malawi si la tchalitchi yayi. Dziko la Malawi si la mabongwe yayi. Dziko la Malawi ndi la aliyense. Ndipo ku Malawiko chikhalidwe chathu sichimadana ndi chigololotu. In fact, ndife anthu ena ake oti wokonda chigololo kwambiri. Timayimba tinyimbo mu zikhalidwe mumatidziwa tinyimbo ngati chani kodi? Hmm? Chikundipereka nyumbamo, ah, eh, chikundipereka nyumbamo, chili ngati apa.

timboloto tima double tima double entendre titi it's at the heart of malawian culture timakonda chigololo mungoyang'ana mafiga za hiv mungoyang'ana anthu amene amamwera mowa mungoyang'ana culture ya ku malawi is not conservative anakunamizani ni ndani achitsilu inu anakunamizani kuti culture ya ku malawi is conservative ni ndani mupite mu Zingwangwa kuli mzimayi akangofika zaka 30 opanda mwana ndekuti amene ali ndi chilema hmm? anthu akubereka ana osakwatira anthu akubereka ana osakwatiwa ndiye kodi mukamati culture yathu conservative mumatanthauza chani mumatanthauza chani amangofuna to zoom in on the little guy kamunthu akaka tikafinye pakhosi kuti tisangalase system sizoti ikupindula kalikonse iyayi the funny thing is azungu amene amabwera ku malawiko amavala mabikini amayenda muchita kuona kuti "Eh, eh, mzungu si nyini imeneyo eh? Ata- atathinitsa, amalawi sapanga kanthu even ku- ku- ku- mukapita ku Salima kuti kukasambira eh? azungu amasambira mpakana ina kutali anthu enafe we- timadziwa kusambira eh? kulowa madzi iwe iwe iwe. Ah, azungu mpakana kufika kuka, kuka, kuka island kaja why chifukwa choti amafuna munthu wakuda asapange china chake now on that same analogy imeneyo ya azungu ndi ifeyo tibwereso ineyo ndili ku Mzuni nthawi imeneyo ndi youth man mm? ndili ku Mzuni amene timaonera porno timaonera porno kuti pa dstv dstv ija friday usiku 12 o'clock ikangokwana kuti timakumana mu cafe zimachitika izizi ku Poly zimachitika izizi ku ku Mzuni anthu aku- amaonera porno pa dstv pajapo a censorship board anali kuti pano pachonchi tatengani foni yanuyo go to www pornhub com www redtube com www xnxx com www.roundandbrown.com www.jamaicavids.com www.xvideos.com muona porno ya dzaoneni a censorship board ali kutiko mamuvi amene achina rambo ache makhala violence and nudity and achina chuck norris ache anthu kuwombe motherfuckers slow motion aise chipolopolo chita kuphwasula mutu wa munthu po kunali ma magazine a porno penthouse you know, kuchokera ku germany chani it was everywhere a censorship board ali kutiko you know a censorship board zimene amapanga nthawi imene ya kamuzu a poem iyi ikukhala ngati iku- iku- ikukhuza uyankhula za kamuzu iletseni hmm? books iyi yachani ya animal farm ikukhala ngati iku- ah, iku- ikukamba za ulamuliro wa kamuzu iletseni banning books banning poems kuti chenicheni chimene amapanga zoti tili ndi bungwe la censorship zikundidabwisabe kuti mpakana pano pa- azipanga censor chani first of all its artistic expression you can't really censor that Hmm? munthu ali ndi nyere nde muka- muka- mukamulesa ndekuti alibe amala ndipo munthu amene anadandaula- anadandaula ku censorship board anadandaula kuti chani dan lu ali ndi nyere akufuna agwire mkazi wina ake afuna amchinde ndiye why, why is this making uh, munthu winayo uncomfortable amalawi timafuna tiziwoneka ngati enaake It- this is the essence chifukwa chake ine ndimadana ndi amalawi chifukwa choti amafuna aziziwonesa ngati kuti enaake ati we are god fearing no we are not we are traditional no we are not we are conservative no we are fucking not ifeyo ndi anthu enaake okonda chigololo anthu enaake okonda violence anthu enaake okonda kutukwana anthu okonda everything ifeyo we are just a westernized, a westernized version of africa mm? malaya athu in fact mukanena kuti malawi culture kalekale sitimavala malaya koma pano pati malawi culture ndikuti wavala chidilesi chinachake kuti olo mawondo asamaoneke to whose gratification is that mukusangalasa ndani musangalasa ndani ah chikhalidwe chathu chikhalidwe chathu mukuthandauza chani and most of the time ndinalembaso izizi mu mu dissertation ya ineyo ya, ya pa undergraduate eh, kunena kuti ku malawi kuno ukafu- ukafunsa anthu kuti chikhalidwe or malawian language chilankhulo chafuko eh, tiyankhule chi- chilankhulo chimene mmalawi aliyense amamva chichewa eh? amanena zinthu zawo eh? Chila- chilankho dansi la fuko I- in fact ku school kuja timaphunzira chani ati maliro ndi miyambo ya achewa ngati kuti as- a- a- a- atumbuka samafa a- ngati kuti a- a- a- asena alibe so m- in fact mu, mu dissertation ya ine ndinapita ku chikwawa kuja ndikufunsa kasample ka ine kunena kuti kodi chilankhulo chimene amalawi akuyenera kuyankhula ndi chani anthu anena chichewa chifukwa choti ndi chilankhulo chafuko eyeyeye zimayamba chonchi because someone apapa I'm quoting ndani some, psy- some psychologist uh, st- what's-his-name someone is trying to impose their morals on you muzimvera za iwowo muzipanga za iwowo muzipanga zimene zimasangalatsa iwowo ndi amalawi amene timakonda mowafe amene timakonda ma mini skirts amene tili ndi nyerefe mutithandiza bwanji okay I, compare this ndi mu- mu- mutapita pachani pa pa mbc paja mumvere nyimbo za chizungu let me give you an example eh? nyimbo iyi mnayimverapo kambirimbiri

koma pa mbc paja amaipanga play chifukwa choti chani ndi yachizungu ndiye kuti basi they are comfortable with other people doing this amalawi don't dare don't dare don't you fucking dare Azi- azipanga porno akwina tiziwonera ifeyo amalawi ife tizimbapanga we we are traditional we we no we are fucking not number two nyimbo iyi ndi benz punani yochokera kwa ndani kwa vybz kartel

Taxi Punani stay way far ati nyini zotchipazi stay away you appreciate kuti the art the art sizoti akutukwana kuti ku- no it's just art mpaseni munthu woyimba ka license kotukwana sizoti akutukwana kuti society isokonezeke iyayi society inasokonezeka kale and it doesn't take music number 3 ndikupase sample inatu uyu ndi ndani kodi gyptian akuti your pussy so tight i can't even get it in nyini yako ndi yothina gadi mbolo yanga iyi ikukanika ndikulowa komwe nda ndakupasira ninji timasample ititi i'm just trying to elaborate point yoti Anthu akunja amatukwana and it doesn't affect the idea yoti society yawo is immoral, is not conservative or chani. Mm? In fact, anthu amene amakonda kunama izizi we're conservative chani chani muone data ya pa Pornhub. Anthu amene amakonda anal sex ndi kagulu kaka Pakistan, Arabia, Iran. Anthu amene amakonda cat sex, donkey sex, kumaonera zimenezi zoti whoa, that's They are Muslims. they are Muslims ochokera kuchani Pakistan eh, Sa- Saudi Arabia on paper amafuna yeah we are traditional yeah, yeah. Hmm? mzimayi uja asaonetse ndi miyendo yomwe Ati, "Eh, eh, bisa zimenezi chifukwa choti ukopa tani azimuna why azimuna osavala masheds ablind asamaone I- tiku- tikupanga focus on the wrong things tikupanga focus on the wrong things dan lu akupanga express fair to say kuti dan lu wayimba nthawi yayitali eti for an artist to still stay relevant akuyenera kupanga break a certain akuyenera kukhala it, it gets riskier and riskier to, to stay relevant we can, we can go with that critique kunena kuti ah dan lu akungopanga zimenezi chifukwa choti you know wa- wa- watha watha chani watha ma lyrics but we can also say kuti its just artistic impression sizoti akufuna chani akufuna chani iya ndiye amalawi ineyo kumuzi kwathu kumuzi kwathu mlowe and the whole lakeshore region if you go azimayi amasamba mukamayendesa galimoto ija bridge pansi pa bridge pali azimayi avula malaya naked osatiso avula papanti naked akungosamba hmm? anthu akumenekoko sizoti amaona zimenezi chani and they go crazy you know no after all ndanena kale kuti tinachokera kuti ku society yoti aliyense amayenda mbolo pa mtunda Eh, ayi, a- amahangos kuti ali ndi chi- china chake chida nothing was the issue malaya awa taphunzitsidwa kuvala ndi anthu obwera zimene munena kuti we are conservative taphunzitsidwa ndi anthu obwera ife chikhalidwe chathu timapanga appreciate chani sexuality we are very sexual beings chikhalidwe chathu kuli kuchindana kumenekoko chikhalidwe chathu kuli kumwa mowa chikhalidwe chathu chi- kuli chani dating kuli casual sex kuli anthu amapanga chi- zigololo it's, it's baked in every culture in fact ndi human dna munthu aliyense amene ali munthu akuyenera kukhala ndi nyere ndi munthu amene amapita ku censorship board kukanena kuti "Eh, nyimbo ya dan lu yondipangisa kuti ndizi- ndi- i should feel uncomfortable kodi ndi ndani ameneyo ndi ndani Hmm? dziko ilili si la tchalitchi dziko ilili si la kunyumba kwanu eh? mu culture ya malawi muli anthu osiyanasiyana enafe we are, we are, we are on, the, on the other end ku extreme end timafuna chithako tiziona zimenezi tizimva anthu akutukwana timafila bo eh, kupita kumpira kuti ah, chinyina amene timafila bo inuyo ngati mumafuna muzipita ku tchalitchi muzipanga zina zake zoti kuvala malaya ngati kuti muli, muli ku desert kwina kwake ndi zanu zimenezi komano amene tili ku side ina ndifeso amalawi ndipo musatisokoneze ndi zinthu zanuzo machende anu please chonde li- live and let live muzikhala ndi mantra imeneyi kulibe ifezo sitimapita ku tchalitchi kwanu kukanena kuti "Ah, mukusokosera sitimapanga zoti "Ai, ai, chifukwa chani mukupanga iziizizi eh? ana ku- ku- kuwalowesa madzi eh? kumenekoko ku tchalitchiko ana kuyamwidwa mbolo ndi atani ndi, ndi, ndi azibambo akatolika Siti- sitimabwera kumeneko kukumenyani makofi kukuthamangitsani ayi Mm? Muma- muma- mumaveka ana zina zake mukupanga zinthu zina zake kuwacheka ana mbolo ifeyo we don't sitimapanga chani simapanga intervene ndi chikhalidwe chani you've chosen it tiyeni musasokoneze society iyi izikhala ndi ya anthu ya munthu ya munthu wina aliyense si yanu yokha ndiye ndikufuna ndikupangeni dedicate kanyimbo ka ka inuyo a censorship board for sake alright nyimbo iyi ndi ya inuyo a censorship motherfucking board rhythm iyi imatchedwa chani kodi punani rhythm ine ndine morton motherfucking bagaya 10